ụdị ihe ụdị ihe taa wụ ebe m ebe ka achị m achị ụdị nkata na m bịa ka anyị kparịa taa ihe a na-akpọ ya wụ ebe m ebe ka achịmachị mana otu o si dịrị onye rị ndụ ga-agba mbọ na-achịtụkwa ọchị udo dịrị ụnụ ụmụnne m ebe ọbụla onye nọ asị m ka chineke ekere ụmụ igbo gọzie ụnụ niile nyere ụnụ niile aka chekwawa anyị niile chekwawa anyị niile n'ọnọdụ ọjọọ nke ụmụ Igbo nọ n'ime n'ụbọchị n'oge dị n'ụbọchị taa n'oge na anyị nọ n'ime ya n'ihe ọjọọ nke na-adakwasị ụmụ Igbo ụmụnne anyị lee anya anyị ga-ahụ na otu ihe si eri ụda ihe a nọ n'ime ya wụ ebemebe ka achịmachị gị gbaa mbọ ime onwe gị obiọma sị ka ị hụ ihe ga-eme onwe gị obiọma gị lee anya n'azụ ihe ga-akpasị gị iwe ka nkụ ihe ga-eme gị sị obiọma akpala gị ka nkụ mana ụmụnne m ụmụnne m enwere egwu eh, eh, nwanne anyị nwoke na-akụbu egwu reggae a na-akpọ eh, Mondetos mgbe ahụ enwere egwu ọ kụrụ ọ sị ha na-egbu anyị na-eri anyị ka anụ na-akparị anyị na-edina ndị nne anyị n'ụzọ n'anya ike edina ụmụnne anyị ndị nke nwaanyị n'anya ike egbuchi ụmụ okorobịa anyị eme anyị ihe ọjọọ dị iche iche buru ihe ihe nri nri nọ n'obodo anyị na-eri ya na-akwụghị ụgwọ ha na-eme ihe ndị a maka na anyị enwedị ike anyị enwedị ike anyị enwedị ike mm. anyị enwedị ike um, isiokwu ma were wụrụ ngịrị ozi m bịara izi taa ịgwa gị eziokwu ozi m bịara- nna ozi m bịara taa otu onye nwe ya ọ maka otu onye ka m ji chọọ ikwu ihe niile m ga-ekwu taa and onye ka m chiri ikwu maka ya onye ka m chiri ịgwa okwu nụ okwu nụ ọ maka deede anyị mpa anyị anyị hụrụ n'anya anyị hụrụ n'anya mpa anyị anyị hụrụ n'anya deede anyị anyị hụrụ n'anya nwanne anyị nwoke anyị anyị hụrụ n'anya rị anyị mkpa ọ rị anyị mkpa n'obodo ọ rị anyị mkpa n'ala Igbo na-emere anyị ihe onyonyo ihe na-akpa anyị obiọma ihe ihe egwuregwu ihe ọchị ee dede m mpa m nwanne m nwoke ọ ngị ka m bịara ịgwa okwu nụ nke a na-akpọ dede anyị Chiwetalu Agu dede ọ gị nwe okwu nụ mana ụmụ igbo ndị ọdọ were wee mata ihe okwu na-agbawa obi adị mma ọ da amasị m itinye ọnụ n'ụdị okwu nụ ọ da amasị m ikwu ya ọ da atọ m ụtọ maka mgbe ọbụla m kwuo ọ na-agbawa m obi ọ na-ewe m iwe ọ na-eme m iche echiche ọjọọ mana dịka m kwuo na mbụ anyị ejidi ike dede m Chiwetalu Agu biko ahụrụ m gị n'anya ihe ihe ana m ihe onyonyo ị na-eme ana m ọ na-amasị m m lee gị anya na mkpụrụ anya m lee gị anya na mkpụrụ anya lee gị anya na omume lee gị anya n'ije ụkwụ gị lee gị anya ọbụnadị mgbe ị na-eme ihe ọchị na-aga egwu ọchị na-eme ihe niile ị na-eme ihe m na-ahụta n'anya gị wụ determination that strength that power ihe ha ejiri mụrụ nwa igbo ezigbote nwa igbo ọ ihe m na-ahụ n'anya gị ọ na-ewute ọnọdụ anyị nọ taa ọnọdụ anyị nọ taa ọ na-ewute mhm. ọ na-ewute onye ọwụla awụ ezigbote nwa afọ Igbo ọ na-ewute onye ọwụla awụ ezigbote nwa afọ Igbo ọnọdụ ụmụ Igbo nọ taa kwesịrị ịdị na-ewute ya mana ndị arụrụ ala ahụ wụ ndị ekwensu jiri kwara ngwa ọrụ ndị pụtara ụwa umegbu ụwa arụrụ ala ụwa mmebi ụwa ihe ọjọọ ihe ọjọọ ụwa erie taa anwụ echi ụwa erie ma ụmụnne nwụsịa gbasada ha ha na onwe ha enwere ihe gbasara ha gbasara ha

kwa ụdịn aga m ekwu ya chee chee chee chee chee aga m ekwu ya Aha, bụ m ya nọ nga ehe dede dịka m na-ekwu um, maka m na ha ala kpaka m taa mme ka ala kpaka m nju ama ọnụ ụzọ aga m ekwu ya ehe dede m chi wetara m lee gị anya na mkpụrụ anya onye m na-ahụ wụ ezigbo nwoke igbo nwoke igbo ike gwụrụla ya sị kama kama ihe eji eme ote ka maka ya maka na ihe na-ewesa mmadụ iwe oge ụfọdụ wụ na gị sị kama ihe eji eme m n'ihu ka ya gba ndị gawa you know ọwụ na i lee ihe onyonyo things fall apart ihe okonkwo ji gamụ okonkwo lụgide ọgụ lụgide ọgụ lụgide ọgụ hụ na nsogbu adịla hụ na nsogbu adịla enwere ihe ya ga-eme ya sị wo kama omenala ọdịnala obodo anyị ndị ọcha ndị arụrụ ala mba arụrụ ala nọtụkwa ndị a domere anyị ọnọdụ anyị nọ taa na-eme ka asị ha awụ ndị ọma ndị a mere ọnọdụ anyị nọ taa na kama ha ji abịa wuru ọdịnala anyị mebisia na ya agịdagharị ndị ka ha eme oge o ji gaa ma ụdọ ọ na-ele anya ahụ ọ nọ mdomere edomedimie edomedimie otu ahụ edo enwere ihe enwere ihe m kwuru dome onye ọ nọ n'ụlọ ya nwunye ọnụ nwoke rege meza ya nwa ndị ụmụ ndị Igbo mụkwara m ihe ọma ama m na gị bịaritela ihe na-eme taa ị nwere ike sị ka ihe niile gaa n'otu mụnwa nọ nga onye na-agwa gị ihe elele m anya n'elu lee anya n'ala enweghị ihe m ga-emeli enweghị ihe m ga-emeli ihe m ga-emeli ọ sọsọ ihe ndị m ga-emeli na ihe ndị m na-eme ugbu a ọ naanị ihe m ga-emeli ana m akụ egwu ọ wụ eziokwu ana m eme ihe onyonyo ọ wụ eziokwu ana m ama ekwuli ụka ma n'egwu ma n'ikwu ụka nkịtị ma n'ime ihe ọchị ma n'ime ihe niile ama emelie ihe niile ahụ ihe anyị na-adụ adụ ihe anyị na-achọ wụ otu ihe nke onye ọwụla wụ onye igbo ma na ọ rị anyị mkpa n'ala igbo anyị dede m Chiwetara Agụ m kwuo na ihe m ga-ekwukwesa m ha ite m kọọla gị hama n'isi ntị gbagaị ọ rụrụ ahụ n'ala igbo ịhụ onye igbo na-eme ga-eji ndụ ya achụrụ ndị Igbo aja na-enwetaghị ihe ọbụla anụ ha anụ eburu ha ibu ejiri ha eburu ha ibu mana nga okwu na-agara wụ na ndị ọjọọ nọ n'ala Igbo ka ndị ọma ndị arụrụala nọ n'ala Igbo ka ndị chọrọ ka ndị na-eme ihe ọma ele otu m si mara n'obodo na anyị nọ n'ime ya dede anyị bịara hazie otu nzukọ ndị Igbo nke a na-akpọ Igbo Union ji afọ gara aga hazie ya ọtụtụ mmadụ dịka mụ na onwe m ejiri e ego anyị jiri oge anyị jiri ihe na anyị emezigide e, e, ya emezigide ya mezigide ya ọgbakọ ndị Igbo na-atọ ụtọ mmadụ eji agbakọ na-eme ihe ihe na-atọ ụtọ a bịaziri nwee mgbe e mere na-etinye football nke egwuregwu football ka e mezie e, e, egwuregwu ka a na-agba anyị nwee futbọl tim ka ọ ga-awụ Anambra enwe tim Imo enwe tim Abia steeti enwe tim Ebonyi enwe tim e, Ebonyi enwe tim Enugu enwe tim anyị na-agbagachi maachị nwanne mgbe ihe na-arị ka ọ ga-atọ ụtọ anyị amadị na mgbe anyị na-ahazi ihe ndị a na mmadụ dị ka anyị ji ga anyị ji ihe na anyị emezisi ihe ndị a na o nwere otu ndị gbakọrọ ọnụ na-emezi ekwu ka ha na otu ndị Igbo na-abịakọta ọnụ na ka ha bi udo ka ha hazie onwe ha ọnụ onye ọbụla ga na-akpọrọ ha isi ala ha nchịsa ha achịsa ha ewuru ọchịchị nye onye ọ sọrọ ha achịsa ewuru ọchịchị nye onye ọ sọrọ ha ihe ọkwara mkpa ha chere chere chere chere chere nda nda nda ha chama m biri egwuregwu taa ha chama m biri egwuregwu taa abịakwa m egwuregwu o onye ọzọkwa ka akụwasịwa akụwasịwakwa nwedikwa m

na-ahazikwa onwe ha sị na otu ha chiri ihe ka ọ ga-arị mma ihe niile emebisịa mmadụ nwụọ ihe niile ihe a ka emegide ruo 2018 ihe a sịpụrụ onye ọbụla agba aka ya obodo etisịa nzukọ ndị Igbo etisịa mụnwa awụ okechukwu enwe ihe ndị oyibo na-akpọ disappointed i was highly so disappointed with ụmụnne m ndị igbo i was highly disappointed with ụmụnne m ndị igbo enwere ndị wụ ha na ihe ndị igbo ọ gbakwuo n'ihe ndị Igbo ma ya wụ otu ha ga na-esi enweta ihe na nzukọ ihe ọha na-eme na ha na-enweta ego oleriota ihe oleriota n'ime ya si ihe ha agala n'ihu si ihe ha na-eme mmadụ gwụ mmadụ gwụ iche iche iche ejiri m egwu nga taa ejiri m egwu nga taa ebe ụlọ ọsọ bụ isi ache m ọ na-eche taa ọwụ egide abịara mmemme ka ọwụ egide eme na ele ihe ị chọrọ ele ihe ele ihe ọ rị gị ka ị ga-eme oke egide abịara mmemme egide egide azi m egwu egide akpọ mbịa aka egwu nsogbu anọdị onye isi isi nga taa aga m ekwuru ihe m chọrọ ikwu aga m ekwuta ya ee I was highly disappointed with ndị Igbo mana onye Igbo ka m wụ Igbo ka m wụ Igbo shiri ike Igbo kara aka maka Chineke bi n'eluigwe wụrụ onye ama eh? ana m aga ụka ana m aga ụka ọfụma na-agba mbọ ịdị na-eme ihe Chineke sị m mee hmm. mana ihe ọbụla nna ihe ihe ara m n'anya oh, oh. nna ihe ọ sọkwa ba m n'anya aga m ekwuriri ihe m chọ ikwu taa ọ wụdị enwedị ihe ga-aba m n'anya kama m mechie anya m kwuo ya ọkwa ịhụrụ igbo ana m aga ụka ọ wụ eziokwu mana m rutehala n'ihe gbasara ihe igbo aga m ekwukwa ya ihe ọma aga m ekwukwa ihe ọma chee ya echiche mezie ya hụ na enweghịkwa onye ga-eji ụka eme anyị n'ime anya nke ihe igbo nu ashị maka na oyigbo na a na-ekwu okwu the Jews the Jews the Israelis ọ nọ na Bible Chineke nye ha ntụziaka nye ha ọgụgụ isi nye ha usoro gwa ihe ndị ha ga na-eme ma alụlụ nwaanyị ma ime enyi ma ọrụ ma ekele ma hụ na otu ndị bụ ụmụnna n'anya hụ na otu ndị bụ ụmụnna n'anya ha ncha rị na akwụkwọ nsọ ya mere adị m ejikwa ihe gbasara igbo m egwu egwu hmm. ihe ị gaa n'egwu m niile gee egwu m niile ị ga-ahụ ihe egwu m na-akọwa ị ga-agụ ihe egwu m na-akọwa mgbe mbụ enwe otu m si ahụtaga highlife music mana maka na asị m ka omenala na asụsụ Igbo na-agawa na-aga na-aga n'ihu ebe ọbụla m bịa gee ya gekwe bịa gụọ akwụkwọ nsọ gụọ akwụkwọ nsọ gụkwa ihe ọma bịa nwee nghọta na ọ rị mkpa ka m na-agụkwa egwu igbo na-agụ egwu igbo ka m nwee ike na-akwalite asụsụ na omenala igbo na m nọ nga taa wụ na eme ihe rị agha awụ na enweghị ihe m ga-eme nwanne asị enwere ihe m ga-emenwu karịa ihe m na-eme maka nnwere onwe ndị Igbo maka ọdịmma ndị Igbo hmm, nwanne Chukwu bi n'eluigwe wụ onye ama aga m eme ya aga m eme ya ihe m ga-eji eme ya wụ na Chineke sị anyị nnwere onwe wụ ihe chineke sị onye ọwụla gbaa mbọ ka o mee mana ihe anyị ga-agba mbọ mara wụ ụzọ chineke eji chọọ ka anyị mee ihe ọwụla anyị na-eme ụzọ chineke eji chọọ ka anyị mee ihe ọwụla anyị na-eme e nwere agha chineke ga-ediga ya asị ụnụ gbuo kụshịa tishia na ihe niile mebishia nwere agha chineke ga-ediga ya sị na onye egbule m na ụnụ gụma egwu n'ụnụ gbuwe opi na-egbu opi na-akụ idi na-akụ ekwe na ụnụ mmemme na ụnụ ga-enwe na agha ahụ alọọla ya enwedị onye egburu enwedị onye ọbara akwafuru ọ sọsọ uri ọ bụ ihe agụrụ enwere onwe ee mụ nwa wụ okechukwu ama m ihe m na-eme ihe m na-agabiga aja ndị m na-achụgasị iji hụ na obiọma dị n'ala Igbo na ihe ọma dị n'ala Igbo ka ọ ghara ịwụ na mmadụ na-ele m anya ya asị maka na ị ma na ala Igbo jọọ njọ taa na ọwụ ndị nọ obodo oyibo ka na-aka ewute ala Igbo jọọ njọ taa ọ ndị nọ obodo oyibo na-aka ata ahụhụ ya ihe ọjọọ nọ n'obodo anyị ahụ wụ obodo anyị ahụ wụ ala Igbo taa ọwụ ndị ọjọọ ọwụ ndị nọ obodo oyibo ka na-aka aka n'isi na enwere enwere na ego Naijiria ụda ego Naijiria ụda wụ ọ na-ada na-ada na-ada na-anwụ ọwụ ndị nọ obodo oyibo na-aka ata ahụhụ ya ya mere ya ya mere onye asịkwala ọ maka ihe ọ nọ ebe ha ọ madị ihe a na-akọ ọ bụ ihe mere o ji eme ke ọ bụ ihe mere o ji ekwu ke nwanne nwanne awụ ndị awụ awụ ndị igbo awụ awụ ndị igbo ndị igbo azụrụ azụ ndị igbo ndị igbo bu ihe igbo n'isi ee dịka m si gwa gị egwu nwanne anyị nwoke ma mandeta ọ sọrọ oge ha ọ sị ya na-ahụ ihe niile a na-eme anyị a na-eme ihe niile a na-eme anyị mana n'ihe ndị a na-eme mana maka na anyị enweghị ike dede m dede m dede m dede nke m wụ chiwetara agụ achịleele m gị aka elu enwe ihe m chọrọ ịgwa gị biko okwu ahụ m- m hụtọghala gbawa anyị m nyere akpa m buru buru buru bu- buru ihe m buru ya ya wụọla maka na okwu na-ewu okwu ya o- o- ọ na-ewe iwe ọ na-ewe iwe enwere ebe a bịara n'akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ agwa anyị ka m hapụgodo ihe gbasara akwụkwọ nsọ na anyị niile ma ihe dị n'akwụkwọ nsọ eh, aga m ekwu ya enwedị onye na-amadị ihe na-emenụ enwedị onye na-amadị ihe na-emenụ enwe ihe a na-akpọ na ihe na-eshi ahụ ushi nọ n'ahụ ọ wụ oke nọ n'ụlọ na-agwa oke nọ n'ama sị ya na ogiri nọ na ngịga ọ wụ ihe ndị a ji legbuo anyị legbuo anyị legbuo anyị ya arị ka enwedị ihe anyị ga-emeli ha ọ wụ ihe ejiri legbuo anyị maka na ngịrị oke nọ n'ụlọ gwọrọ na-agwa oke nọ n'ama sị ya na ogiri nọ na ngịga ndị igbo anyị dị mma ka m were sị ndị igbo ndị igbo anyị dị mma mana ndị dị mma n'ime ha ebudo ebu mba ndị igbo anyị dị mma ndị igbo anyị mara ezigbote mma ndị igbo anyị mara mma mana ndị dị njọ n'ime ha ebudo ebu ntagharị okwu enwere ihe ndị Igbo na-akpọ ntagharị okwu ị chọọ ikwu gị tagharịa ya tagharịa ya ọkwa ndị Igbo kwa ka m na ha nọ nga ndị Igbo kwa ka obodo kwa obodo ọkwa ndị Igbo kwa ka anyị bi ndị Igbo ndị Igbo ndị Igbo anyị ọ kachakwa ndị nọ n'isi ndị hụrụ onwe ha otu nri otu ihe n'ahụ ndị hụrụ onwe ha n'ọkwa dị agha ndị nwere ego ndị hụrụ onwe ha n'ọkwa dị agha ma ndị ori ihe ha nwanne ndị ahụ wụ ndị ha asị ka ụwa gwụ onye ga-anwụnụ ya nwụọ mmadụ niile nwụshịa ka m gwa gị eziokwu ka m gwa ndị Igbo niile eziokwu ị hụrụ nwoke na-akpọ maazị Nnamdi Kanu ị hụrụ nwoke na-akpọ maazị Nnamdi Kanu ị hụrụ nwoke na-akpọ maazị Nnamdi Kanu aha ya na-ekwu ekwu ebe niile taa ma n'ụwa niile nwunye nwunye ọ dịdị fecha fecha ị hụ onye rị ka ya n'ala Igbo ndị rị ka ya n'ala Igbo taa ebudo ebu eziokwu ka m na-agwa gị ndị nwere ihe niile e nwere n'elu ụwa nụ nwere ihe niile enwere ha e ga-eji bie ezigbote ndụ n'elu ụwa nụ bie ya ụmụ ha ebiri gawa ụmụ ụmụ ha ebiri gawa mana ha asị ọ wụgodi na enwedị ihe m meliri ọ wụgodi na emedị ihe m menwu ka m gwa m ụwa niile na ọnọdụ ụmụnne m nọ ọ da amasị m ya na-ebiji ndụ emere ya emere ya emere ya emere ya emere jizọs onye ogbenye mee mụ na gị onye ọgaranya emere ya emere ya emere ya emere ya emere jizọs onye ogbenye mee mụ na gị ndị ọgaranya ọ kwa ụnụ ghọtara egwu m gụrụ ya edo m ihe niile ndị ahụ sị ka m kwụdị aka ka m megharịgodi m ka ụwa niile mara na ọnọdụ ụmụnne m nọ na ọ masịdị m ihe m ji ekwu ihe na-awụ akwụkwọ nsọ sị m hụ onye ọwụla n'anya hụ onye mba ọwụla n'anya hụ onye ọwụla wụ onye ya kere eke n'anya ọ wụ ihe akwụkwọ nsọ sị m mee sịkwa sị m hụ na onye ọwụla n'anya ọ kachasị ọ kachasị eh? ụmụnne ọ dịdị fecha fecha ịhụ onye rị ka nwoke a n'ala Igbo taa ọtụtụ ndị enwere n'ala Igbo taa wụ ndị gị la ha na-emekọ ihe anya ha anọ n'ihe a ga-enweta ihe ga-aba n'akpa ha ihe ha ga-enweta ma ihe emechaa ya ma ka a na-eme ya ihe a ga-enweta ihe a ga-eri ihe a ga-eri enwetaghara ya ga-eri kama i- e, onye a na-eji emere ihe sị ngwa na-ele ele onye gị la ya na-eme ihe ahụ ngwa ngwa o, kwapụta ya ka anyị gbupụ ya ishi ka anyị nye gị ego ole dị otu egbupụta ya enye ọwụ ihe jiri n'obodo anyị ọwụ ihe mere n'obodo anyị ọwụ ihe ndị a ji lecha anyị legbuo anyị le- dị ka anyị legbuola ha anyị ama m ihe m na-ekwu ihe m ma anya ihe m na-ahụ ihe m na-ahụ ihe m ji deede m deede m Chiwetara kwehụkwa ekwehụ n'ebe m ihe ndị m na-arụtụgashị aka ihe ndị m na-arụtụgashị aka taa ihe m na-arụtụgashị aka ọ ihe m ji agwa gị ihe biko ihe m ji agwa gị ihe

agwara m ha agwa agwa m ọ na-ewi ahụ ejidị m egwuregwu taa biko dede Chiwetara Agụ ekwela ka anyị togide gị togide gị tomaa gị na ọnwụnwa ekwela ka anyị togide gị togide gị togide gị na ụda tomaa gị n'ọnwụnwa gị mee ihe gafee oke ihe ị chọrọ ime ekwela ka anyị togide gị tomaaga gị na nsogbu ekwela ka anyị togide gị togide gị togide gị gị gafewuo ihe ihe i bu n'uche otu ị chọrọ isi eme agwa ụwa na ihe a na-eme ada atọ gị ụtọ ekwela ka anyị tomaa gị n'ọnwụnwa no let us hail you into trouble An- a- ihe ị na-eme na-atọ m ụtọ otu i si eme na-atọ m ụtọ ngosi gị na iwe gị na ihe a da na ihe a na-eme amasịdị gị ọ na-atọ m ụtọ ọ bụdị naanị gị na-eme ihe onyonyo enwe ndị ọdọ na-eme ihe onyonyo ụfọdụ onye ọbụla eti isi ebe gbasara ya mana ihe m na-ayọ gị wụ dede biko gị mee ote ahụ gị na Chineke gị si chọọ ya mmemme ka gị ote ahụ ọ na-ewute onye niile ọ na-ewute anyị ncha ile ụlọ ode ama agba ụgbọelu gba ebe gba ebe gba ebe ma na-alado ụmụ ndị ala nna m ọ da amasị m mana asị ihe mezi ihe ọfụma arụwo ọdụ ụgbọelu n'ala Owerri anyị kpamlu ha ga famla nga ihe ndị ahụ anyị macha ndị ọcha bịara na afrịka dome obodo ọbụla otu ọ chọ ka otu achọ ka ọ rịrị and onye wụgharịkwana na ọ chọdị ịrị ote ndị ọcha sịara ha egbuo ya ha chụọ ha enwedị ihe ọcha onye ọcha ji nda nda ndụ anyị eme enwedị ihe onye ọcha ji ndụ onye ọbụla eme enweda a na-emekwa enwere e, ndị na-agba ọtụtụ n'elu enwe ndị na-ahazi obodo n'ala enwe njikọta nke ndị n'ụwa niile enwe nwanne ihe njikọta ahụ ọ maka ndị mba gbasara ha na ndị mba ke ha ndị ke ha ọ wụdị maka ndị ojii ọ wụdị maka ndị afrịka anyị masị ihe ndị a na a ga-eme ndị ebe a mpụta ndị eh, OAU ndị ICT ndị Organization of African Unity ndị UN UN dis dadada dede ọ maka obodo ori anyị agasịsị ọ wụdị maka ndị Igbo ọ wụdị maka Naijiria ọ wụdị maka Afrịka ọwụdụ maka anyị ama ihe a na-eme ndị ọcha ma ihe ndị ọcha dumere anyị ka anụmanụ ha ebe ha ga na-abịa akọrọ nri gị ji ọka ha achọghị ịma ma ụwa niile ndị niile nọ ebe ha nwụchiri n'otu olulu nwụchi ahụ ha edige nwunye gị bịa gbuo gị nwunye gị ga-ekwe ha bịa gbuo gị gbuo nwunye gị kpochie ihe niile i nwere ihe ga-emenụ dede ndị a ji anyị n'oru ndị a bịa n'obodo anyị were anyị n'oru ji anyị ji anyị mana ihe m na-ayọ onye ọbụla biko onye ọbụla adana mba m nwa wụ okechukwu enweghị m ike ịda mba aga m na-ekpere chineke m na-eme ihe ọbụla m na-eme na-ayọ chukwu na-ekpe ekpere ka ihe rịrị anyị mma biko ụmụnne onye ọbụla jide obi ya aka onye ọbụla na-eme ya na-eme nke onye ga-eme emeli ya mee nke ọbụla chineke sị onye meme ya meme mụ nwa wụ okechukwu aga m na-emekwa nke m ma na-ekpe ekpere ka obodo anyị ga-arị mma ka onye ọbụla ihe ihe ndị a na-eme anyị obi ọjọọ ọ gaghị na-emezi ihe ndị a ka anyị yọrọ site n'aha chukwu okike abịama nwe anyị isee biko ọkwa m nwanne unu nwoke ha na-akpọ Reggae Messiah nwa ndị Ụmụndụgba ọ mụ na-ekwu ngwa biko ọrịka ọrịka ọrịka ọrịka ọrịka o ruola ọrịka o ruola ee ka m gajie m mara ka anyị mụrụ ka a ga-eme ee ngwa ngwa ngwa ngwa ka ọ dị ama gwa na otu ochie nakwa Dede nwa mama, dede nwa mama.